O kwuru ihe ahụ bụ ndị Chineke ga-akọnsịda bụ ndị ajọ omume a ga-akpọlite n'ọnwụ. Ọ bụghị ndị ji ntị ha nụcha eziokwu Baịbụl raa ntị na-emekwawa ezi omume ha na ajọ omume ha sị ọ kwa sị na ndị ajọ omume gị bịara mbilite n'ọnwụ. Ọ bụrụ na i buru otu a n'uche biko ah, wepụta ụka ahụ n'uche gị gbalịa mewe ihe dị mma ka ị wee nwee ike baa na ndụ n'ime ụwa ọhụrụ ma ọ kwa siri n'ọnwụ bilie na dịka onye ezi omume. Anyị ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ọnọdụ ndị e, nwụrụ anwụ kwuo gbasara ndị ga-aga eluigwe na ndị ga-ebi n'ụwa mana ihe ọzọ dị mkpa anyị ga-eleba anya ugbu a bụ ihe anyị si nọrọ ebe a ọnụnọ anyị ebe a anyị bịara ebe ugbu a ekwesịghị ịbụ ihe pụrụ iche ma ọ bụghị otu anyị nọ ebe a na-ege ntị ihe Chineke na-agwa anyị site na Baịbụl ụfọdụ ndị nwere ebumnobi ha na-eji aga ebe eli ya mmadụ mana olee ihe Baịbụl kwuru anyị ga-eburu n'uche ma anyị gawa ebe a na-eli mmadụ dịka otu anyị bịara ebe ugbu a Lee ihe Baịbụl kwuru n'akwụkwọ Eklesiastis ka anyị were ya mara ma o so n'ihe anyị bu n'uche bịa ebe a ma ọ ga-abụ ihe megidere ya na Eklesiastis isi asaa amaokwu ya nke mbụ na nke abụọ anyị gụcha nke abụọ anyị gụọ nke anọ ọ sị ezigbo aha ka ezigbo mmanụ mma ụbọchị mmadụ nwụrụ kakwa ụbọchị a mụrụ ya mma ọ dị mma ịga n'ebe a na-eru uju karịa ịga n'ebe a na-eri oriri n'ihi na mmadụ niile na-anwụ anwụ ndị dị ndụ kwesịkwara iburu ya n'obi Olee ihe akụkụ Baịbụl a na-eme ka anyị cheta? Ọ sị na ọ bụrụ na e nwere ebe ị gaara ịga wedin taa, gaa kanselụọ ya, bịawa ebe ebe gị a, ihe ị mere ka mma, Baịbụl nabatara ya. Ọ sị na ebe ị bịara ka mma karịa ịga ebe a na-eme oriri na nkwarị. Ọ gịnị mere nke ị bịara ji ka mma? Ọ sị na ọ bụ ebe a ka ị ga-eji cheta na otu ụbọchị mụnwa Ga-anọ n'akpati otu a nna m ukwu a nọ, ma ọ kwa onye ọ bụla ọzọ n'ime anyị ebe a, ga-elegide otu a o- nna m ukwu a nọ n'akpati, na o nwekwara ike bụrụ ya echi. Ugbu a, Baịbụl sị na ọ ka mma ịnọ otu a buru n'uche sị, kedu ụdị ndụ m na-ebi ugbu a? Otu a na-akọrọ akụkọ nwoke a na o biri ndụ dị mma, gbalịakwa lekọta ezinụlọ ya ọfụma. So so now ebe ọ bụ na nwoke a biri ndụ dị mma o mechala ugbu a nọrọ n'akpati ndị bịara ebe a ga-asị otu ụbọchị ọ gagara o nwere ike bụrụ mụwa and Bible sị na akwụkwọ abụ ọma ee nke otu narị nke iri itoolu amaokwu ya nke iri na abụọ ọ sị na otu anyị bịara ebe ugbu a na ihe anyị ga na-amụta bụ ịgụ ụbọchị anyị ọnụ nna m ukwu a nọ n'akpati ugbu a ọ bụrụ i ji program gị n'azụ ya tụlee ya hụ afọ ole ọ gbara iri asatọ na ise ma ọ bụrụ na m kwutele ya ọ gafeela oge wa baịbụl kwuru. ọ sị na mmadụ nwere ike ịdị ndụ afọ iri asaa emekarịa amara gbatịkwuoro ya oge ya anọọ iri asatọ mana nna ukwu alụ afọ iri asatọ na ụma so ọ dịkwa ọnwụchu ọnwụ ọ nwụrụ ma ji kwue ọ bụ ezie na anyị na-ebe akwa n'ọnwụ nna a ọọ ya mere o ji dị mma ịbịa ebe a ọ bụrụ na mmadụ bi ndụ na-ebi ndụ dị mma ee ọ ga-eme ka a na-echeta ya mgbe ọbụla Now n'amaokwu anọ Ebe ahụ kwuru sị, Obi ndị maara ihe, obi ndị ma ihe na-adị n'ebe a na-eru uju, ma obi ndị nzuzu na-adị n'ebe a na-aṅụrị ọṅụ. Gịnị bụ ihe ebe a na-ekwu? Ọ bụ ọgbakwara mmanya. Ọ bụrụ na ọ ihe mmadụ buru n'uche na-aga ebe a na-eli mmadụ, onye a ka ịle onwe ya n'ọnọdụ ịbụ onye nzuzu. ọ gbakwara mmanya kama mmanya bịara ebe a ga-adọ n'udu ka ọ dọrọ n'afọ ọ bụrụ ọ bụ ebumnobi mmadụ ji abịa ebe a na-eli mmadụ baịbụl sị ọ bụ onye- obi onye nzuzu ka ọ bara kama ịbụ ịbịa ebe a mụta otu ọ ga-eji na-ebi ndụ ka o nwee ike nweta amara chineke ugbu a na n'ọdịnihu. Ihe ọzọ anyị ga-amụta bụ iche ịchọ ịtụba uche chebe echiche ime ma ọ dị agwa mụ ma ọ bụ nke gịnwa na-akpa ugbu a nwere ike ime gị Chineke ajụ gị o nwere agwa Chineke kwuru anyị na-ekwesịghị na-akpa e dere na Baịbụl mgbe ụfọdụ a bịa otu anyị bịara ebe ugbu a na-ekwu okwu banyere onye nwụrụ anwụ na ihe ndị ị na-eso uche gị dịrị ya ọ dị ihe ị ga-amụtarịrị ị ga-amụta na ka anyị si ebe a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche ebe anyị si bịa anyị ga-ajụ onwe anyị sị ọ bụrụ na m bụ onye ohi na-ezu ohi ruo mgbe m bịara n'olili nwa- nwanna nwoke nna ya Jemes nwoke nna ya, ọ bụrụ na m bụ onye ohi, m ga-alakwa ugbu a nọgidekwa la-ezu. Ọ bụrụ na m bụ onye na-akwa iko, ọ bụrụ m lakwa ugbu a m ebidokwa l'isi gawakwa l'ihu n'ịkwa iko a. Ọ bụrụ na m bụ onye na-egbu mmadụ, m ga-alaghachikwa jee gbuwe mmadụ. Ebe ọ bụ na Chineke achọghị ya, ọ chọrọ ka anyị meere onwe anyị ezi aha. Ọ ihe anyị gụrụ na Baịbụl. Ọ sị na ezi aha dị mma karịa mmanụ otite na-esi isi ụtọ. Ọ bụ anyị si ebe a lawa ka ama- anyị amụta ịkpa ezi agwa. Ọ ihe anyị si bịa ebe a. Otu ọ ga-abụ anyị na-ebi ndụ ọma dịka ihe anyị mụtara ebe a si dị, anyị na Chineke adị na mma. Ka anyị nọ na-eme otu a, Jizọs sị na ọ bụ ịkpadebere onwe anyị akụ dị mma n'eluigwe, na agwa ọma ahụ anyị na-akpa bụ ịkpadebere onwe anyị akụ n'eluigwe, ebe nla, nchara, na ndị ohi na-agaghị eru ya. So agwa ọma anyị ga-eme Chineke obi ụtọ. O nwekwara ihe ọzọ Jizọs chọrọ ka anyị mee. Ọ bụ ọrụ inyere ndị ọzọ aka ha mata iwu Chineke na ihe Chineke chọrọ ka mmadụ na-eme. Ya bụ ọrụ ikwusa ozi ọma. Ọ bụ Jizọs malitere ọrụ ikwusa ozi ọma mgbe ọ nọ n'ụwa. Onye ọ bụla bụ a Christian ma nke a ka ọma. Ee, ihe e jikwanụ kpọọ ndị na-eso ụzọ ya Christians, ọ bụ n'ihi na ha na-eme ka Kraịst. Ụmụnna ya, ọ bụghị eziokwu? Ọ bụghị eziokwu ya? Ehe, ha na-eso ụzọ Jizọs, na-eme otu Jizọs si mee. Ọ ihe mere na e ji kpọọ ha ndị na-eso ụzọ Kraịst ma ọ bụ ome ka Kraịst. So n'ihi ya mere, ọ bụrụ na ị bụ a Christian, jụọ onwe gị ugbu a sị, agwa ahụ e ji mara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nke oge mbụ M nwere ya, m na-arụkwa ọrụ ahụ. N'ihi na Jisọs sịrị, Onye kwere na m, ọrụ m rụrụ ka onye ahụ ga-arụ, rụọkwa nke karịrị nke ahụ m rụrụ. N'ihi na ihe Jisọs ji rụọ ọrụ ozi ọma mgbe ọ nọ n'ụwa bụ naanị three years and six months. Ma onye ọbụla ghọrọ onye na-eso ụzọ ya mụta ikwusa ozi ọma n'aka ya ga-ekwusa ma- more than three years or ten years or twenty years more. Ọ ihe okwu ya pụtara. So n'ihi ya, ka anyị nọ na-arụ ọrụ dị otu a, na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke, na-akpakwa agwa dị mma, agwa anyị na-ekwekọ na ihe anyị na-ekwusa, n'ezie ọ ga-enye Chineke obi ụtọ. Mgbe ahụ ka anyị ga-elewanye ihe a Pọl kwuru n'akwụkwọ Timoti nke Mbụ, n'isi ya nke abụọ amaokwu ya nke atọ na nke anọ. Pọl onyeozi sịrị na ọ bụ uche Chineke ka a zọpụta ụdị mmadụ niile, ka ha nwetakwa ezi ihe ọmụma nke eziokwu. So eziokwu dị na Baịbụl kwesịrị ka onye ọ bụla n'ime anyị tinye uche na ya, ọ bụghị iche uche nke onwe onye. Ejekwala gụchaa Baịbụl gị sị Ee, hapụ ya, ọ bụ mmadụ dere ya. Mba, ọ bụ Chineke sitere n'ike mmụọ nsọ ya kpalie ndị ahụ dere Baịbụl ha ede ihe bụ uche Chineke. N'ihi o kwesịrị ka anyị gere ntị ihe Baịbụl gwara anyị mee. Otu a, a na-agbara nna m ukwu ama na ọ kpara agwa dị mma mgbe ọ dị ndụ. N'ihi Baịbụl, ndụmọdụ Baịbụl ọ gbasoro. Leenụ ugbu a otu o ji zụnye agwa dị otu a n'ebe ụmụ ya nọ. Ụmụ ya ndị dimkpa ndị ya kụtachiri ikpe ma na-eriju afọ, a hazara ụgbọ isi nke ọ bụ gịnị? Agaghị m eme ha nna ya ukwu. Ugbu a, ha rubere ihe nna ha kweere isi, kwekwa ka e mee ya otu o ji chọọ. Ọ bụ ihe a na-achọ na ndụ a. So n'ihi nke a, mmadụ iji ụkpụrụ Bible eme ihe na-aba uru ma ugbu a ma n'ọdịnihu. Ọ bụ n'ihi ya mere mgbe Pọl na-ekwu okwu na Ndị Kọrịnt nke Mbụ isi iri na ise, amaokwu ya nke iri ise na asatọ, ebe ahụ Chineke sị, Ka anyị nọ na-alụsi ọlụ ike, na-alụsi ọlụ ike n'ime Onyenwe anyị na Chineke, aghaghị ịkwụ anyị ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị mgbe oge ya ruru n'ihi ya mere echela na mbọ ọ bụla ị gbara iji mee uche chineke ga-efu nke efu mba chineke agaghị echefu gị nke ọzọ bụ na oge anyị ji nọrọ ebe a ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ndụ mgbe anyị mụtara ihe anyị ga-eji na-ebi ndụ ma anyị lasịa n'ụlọ anyị dị iche iche anyị ga-echetakwa na uju anyị na-eru ugbu a ga-emecha kwụsị N'ihi ya mere, ma ndị enyi, ma ụmụnna anyị, ma ụmụ ma brọda ụmụ brọda Nwokennaya, bikonu, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ma ndị ezinụlọ ya niile, biko, ana m arịọ unu, nweenụ ndidi, gbagharanụ. O nwere ihe anyị na-ele anya ga-imezu n'oge na-adịghị anya. Lee ihe ọ bụ. E kwuru ya na Baịbụl. Gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụ ihe e dere n'akwụkwọ Mkpughe n'isi nke iri iri abụọ na otu n'amaokwu ya nke anọ. Gee ntị nkwa Chineke kwere anyị niile nọ ebe a. Ọ dịghị onye n'ime anyị nọ ebe a ga-asị na o nwebeghị onye nwụnahara ya na ndụ a. Mana lee ihe Chineke na-ekwu ebe a. Ọ sị, Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị ha n'anya. Ọnwụ agaghịzi adị, iru uju ma ọ bụ ibe akwa ma ọ bụ ihe mgbu agaghịzi adị, ihe mbụ niile agafeela. Ya bụ, otu anyị na-eme ugbu a, ọ ga-aga ebe ihe akụkọ. Ọ bụrụ na i so mgbe a na-alụ agha Biafra na Naịjirịa, ị ga-ahụ ugbu a na ụfọdụ ihe e riri mgbe ahụ ga-abụ ihe akụkọ. Otu e ji taa agbuzu, taa oke, taa ụmụ ahụhụ dị iche iche ka e wee hụ na e riri ihe njide n'afọ. Ọ na-abụ ihe akụkọ ugbu a. So n'ihi ya, ọ bụ otu a ka a ga-akọ ọnwụ na ọrịa n'akụkọ n'ime omume ọnwụ n'ime alaeze Chineke. A ga na-eme demonstration ka ị chọrọ ịkọrọ ụmụaka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ ọnwụ. Ga-abịa gbatịa onwe gị, kula ume, chi o lewe gị anya otu ị ga-eji kpaa agwa ugbu a, na ọ bụ otu onye nwụrụ anwụ na-anọ. Waghachi ya, still ha agaghị aghọta ya n'ihi na gịnwa na-akọwa ọhịa ma anaghị nri. So a ga-akọ ya n'akụkọ. Akwala mmakwaara maka ebe ị bịara n'ihi na ị ga-erite uru na ya ma i tinye ihe a mụtara n'omume. Echekwala sị gịnị mere ebe a ji jụọ oyi ka ebe a na ya eh, ọ bụ ozu nwa ọkụkọ nwụrịrị ihe a Anyị, eh, ọ dịghị ozu nwa ọkụkọ nwanna nwoke nwoke nna ya bụ ọ bụghị ihe a ga-aṅụ na ihe a ga-eri bụ problem ha ji bịa ebe a bụ ịnụ ihe baịbụl na-agwa anyị ọ ga-abụrụ na ezinụlọ nwere ihe ha ga-eji kụ ụlọ dị ma emechaa nke adịghị njọ mana ha bụ isi ihe anyị ji bịa bụ ihe anyị na-ekwu ka onye ọbụla n'ime anyị nọrọ ebe a were uche ya nọrọ ebe a ọ bụkwara na ọnwụ nwanna a nọ ebe a ụfọdụ ndị na-ajụ ajụ sị gịnị gburu nwoke a gịnị mere nwoke a ji gịnị ga- gịnị gagburu ya unu ma na ọ dịghị ọ, ọ, nwụ- ọ, ọ, onye nwụrụ na-agaghị asị "O- e nwere ihe gburu ya mụwa ama na ihe gburu ya ama m onye gburu onye nọ n'akpati ee ngwa gee ntị ka m gwa gị onye ọ bụ ka m gwa gị onye ọ bụ na baịbụl na ndị hibru isi abụọ amaokwu iri na anọ ka m gwa gị ihe ọ bụ Ebe ahụ sị, N'ihi ya, ebe ọ bụ na ụmụaka ahụ bụ ndị bụ ụmụ mmadụ ndị nwere anụ ahụ na ọbara, ọ ghọkwara mmadụ nke nwere anụ ahụ na ọbara, ka o wee si n'ọnwụ bibie ekwensu. onye nwere ike ịkpata ọnwụ. A sịrị ọ bụ onye na-akpata ọnwụ? Ọ ya gburu brọda, anyị ọ bụ ya gburu. N'ihi ya, ya nwa kwa bụ ekwensu, a ga-emechakwa bibie ya nwa site n'aka ọkpara Chineke. So ọ bụ obi ike anyị. N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe niile anyị na-ekwu n'ebe a, biko ka anyị ghọta na anyị bịa n'ebe a ịkasi ndị ezinụlọ obi. Ka anyị ghọtakwa na Chineke mere ndokwa maka ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ. Ma ndị ajọ omume nọ n'ili ncheta. Ọ haziri ya ahazi, ndị ga-aga eluigwe na ndị ga-ebi n'ụwa na-enwekwa obi ụtọ. Ọnọdụ a ga-adị mma, ma ka anyị na-emechi okwu ugbu a, biko, o nwere ihe Chineke chọrọ ma ọ bụ ihe ọ gwara ndị mmadụ mgbe onye isi ezinụlọ dị ka nwanna Jesi nwoke nna ya mgbe ọ nwụrụ, ụdị mmadụ ha dị ka onye isi ezinụlọ mgbe ọ nwụrụ. E nwere ihe na-eji esochi ọnwụ ya ma emechaa.

Anwakwala anwa ime ihe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bata gị n'uche. Gịnị mere m ji kwuo otu a? Lee ihe Chineke kwuru. Ndị ọ bụla na-akpa ụdị nkata n'akwụkwọ Ọpụpụ isi iri abụọ na abụọ ya bụ 22 verse 22 to 24 ọ dị ihe Chineke kwuru ma ọ hụ onye na-akpa ụdị nkata a, ebe nna ha nwụrụ nọ maọbụ onye nne ha hapụrụ nwụọ. n'akwụkwọ Ọpụpụ isi iri abụọ na abụọ amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ ruo iri abụọ na anọ lee ihe Chineke kwuru ọ sị unu emegbula nwaanyị di ya nwụrụ maọbụ nwa na-enweghị nna e nwee ka unu si megbuo ya ya ebesara m akwa m ga-anụ akwa ya o m ga-ewesa unu ezigbo iwe m ga-ejikwa mma agha gbuo unu ndị nwunye unu ga-abụkwa nwaanyị di ya nwụrụ ụmụ unu ga-abụkwa ụmụ na-enweghị nna Onye Chineke bụ ka ọ bụrụ na ị na-akpa nkata ugbu a ịbịa gbawa ụmụ nwoke nna ya bọgọbọgọ bịa kpụwa ha chịlachi kpụwa ha gara ngala n'ihi na o nwere ihe ị chọrọ ịnara ha Jehova sị ma ha tara ikwere ya n'ihi na anyị mee otu a n- ndị ahụ ị chọrọ ịpụ- ịkọtara ya ga ga-eghọ ndị na-enweghị nna Onye Chineke bụ. so n'ihi ya ka anyị were okwu ndị anyị nụrụ ebe a kasie onwe anyị obi kasiekwa ndị ezinụlọ obi ka anyị nwee olileanya ife Chineke otu ọ chọrọ anyị ga-enweta ndụ ndụ nke bụ ndụ n'ezie mgbe ọnwụ na ọrịa na-agaghịkwa adị mgbe ọ ga-abụ a gbakọta otu a ọ ga-abụla egwu na ọṅụ ịnabata ndị si n'ọnwụ bilie ọ kwaghị elu ịtụba mmadụ n'ili ụmụnna anyị anyị ga-eji okwu ndị a Chineke gwara anyị mee ihe ka anyị jisi ike gwara anyị ndị ọbụla nwanna Cyprian Onyeama Ụzọdịmma, anyị kelere gị. Ekele anyị ka ukwuu ka gaara Jehova onye nyere anyị iru eluigwe dị kọrọkọrọ dịka nke anyị nwere ugbu a ka ememme a nwee ike gaa nke ọma onye nyekwara anyị akwụkwọ nsọ ya bụ ebe echiche niile ndị a si Eji m aka na ọtụtụ n'ime anyị mụtara ihe site n'okwu olili ozu a nke e kwuru. Mgbe a gụrụ ọnụ ọgụgụ ndị gbakọrọ ebe a, ihe dị ka narị mmadụ atọ na iri asaa na atọ gere okwu olili a ebe a. Eleghị anya ọ dịkwa ndị taịrị in through Zoom, anyị amaghị ọnụ ọgụgụ ha, mana ndị nọ physically present dị 373. ndị gere okwu olili ozu a biko ezinụlọ a sị ka anyị chetara unu na ime kọmpaụnd ebe a na-abịa ili mmadụ ugbu a ọ dị kpachi kpachi ọ naanị ndị ezinụlọ a ka ebe ahụ ga-aba ya bụ ọ bụrụ na anyị mechiche ebe a ugbu a Ebilikwala. Ọ bụrụ na e lichaa mmadụ, biko, na ha nwere mmiri oyi nta ha chọrọ ikunyetụ gị n'ebe ahụ ị nọ. N'ihi ya, enyela onwe gị nsogbu ibili ka ị baa n'ime kọmpaụnd, ọ dịghị mkpa. Unu nụrụ ịma ọkwa ahụ, ee? Biko, anyị ga-achọ ka anyị mechie Akụkụ nke a nke ememme ili ozu a site n'ịbụ abụ nke narị iri anọ na anọ. Isiokwu abụ a bụ Keep Your Eyes on the Prize, ya bụ, lekwasị anya na nkwa ahụ. Ọ bụrụ na anyị bụsịa abụ a, Nwanna James Otta

ezi onye nwe anyị na chineke anyị jehova bụ aha nsọ gị nna nke mgbe ebighị ebi nna nke onye nwe anyị jizọs kraịst obi anyị jupụtara na aṅụrị n'ihi na ị bụ chineke anyị anyị na-ekele gị ọbụna maka Nwanna anyị nwụnahụrụ anyị, mana anyị na-ekele gị maka Mmụọ Nsọ gị ji nọnyere anyị n'ihe omume a ruo n'oge awa dị ugbu a, nke sitere n'okwu gị bụ Baịbụl kasie anyị niile obi, karịsịa ndị ezinụlọ Nwanna Jesse Nwokemere. Ọbụna anyị onwe anyị kwa ndị ghachi esi so bịa, anyị enwetawo okwu agbamume na okwu gị bụ Baịbụl iji ghọta n'eziokwu na Ọnwụ bụ mfu nke bụ eziokwu, mana e nwere olileanya nke dịịrị ndị nwụrụ anwụ, ya bụ, olileanya mbilite n'ọnwụ. Anyị na-atụsikwa anya ike ma na-enwe okwukwe dị ukwuu n'ebe olileanya a dị na n'ụwa ọhụrụ gị bụ paradaịs, anyị ga-ahụkwa Nwanna Jesse nwoke ndụ. Ugbu a, anyị na-ekele gị maka ndokwa a magburu onwe ya i mere, ma na-arịọ gị ugbu a, sị, Biko, Mmụọ Nsọ gị ka dị anyị niile ezigbote mkpa ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye. Gụọ ụbọchị anyị ọnụ, mee ihe ndị dị mma ka anyị wee nweta ọnọdụ ọma ahụ i kwere nkwa ya. Biko, Jehova, wụsapụrụ anyị mmụọ nsọ gị n'ọtụtụ bara ụba. Nye mmadụ niile ndị na-arịọ gị, biko, saghee aka gị wụsapụrụ anyị mmụọ nsọ gị ma duzie anyị ka ihe niile anyị ga-eme kwekọọ n'uche nsọ gị. Wetara aha nsọ gị otuto kama iwetara ya nkọcha. N'agba nke abụọ ka a ga na-aba, biko Jehova, jirikwa mmụọ nsọ gị duzie mgbe a ga-ekpuchi nwanna ahụ. Anyị na-atụsi anya ike ime ihe niile otu ọ ga-ekwekọ na usoro gị. Biko, anyị ka nọgidesi ike na-arịọ ka ezinụlọ Nwanna Jesse kara obi n'okwu ndụmọdụ ndị a niile. Mgbe anyị ga-esikwa ebe a laa, anyị niile, biko, Jehova, ị ga-edulaghachikwa anyị n'ebe obibi anyị dịgasị iche iche, ka anyị wee sikwa otu ahụ nye aha nsọ gị otuto. Ihe niile agaa nke ọma, anyị nwere obi ike na ị ga-emere anyị nke ka mma. Anyị nwekwara obi ike na ka anyị na-agbalị ime ihe ndị dị gị mma, ụzọ ọ bụla anyị si mehie megide gị ma ọ bụ na anyị erughị ihe ị tụrụ anya n'aka anyị n'ihe omume a, Biko Jehova, legide n'aja anya n'aja nwa gị chụrụ n'elu osisi ịta ahụhụ ma gbaghara anyị. Anyị nwere obi ike na ị ga-emere anyị ihe ndị a. Anyị rịọ ma kelee gị site n'aha ọnụ na-ekwuchitere anyị, Eze Ụwa ọhụrụ anyị bụ Jizọs Kraịst. Amen. Biko anyị chọtụrụ ịrịọtụ mmadụ niile bịara ebe a arịrịọ maka minit ole na ole. Biko nwetu ndidi nke nta, ya ewutekwala gị na ebupu gaba n'ili. Nyetụ anyị minit ole na ole. The reason is very simple. Unu ma na mmiri zoro n'ụtụtụ a, ọ kwa ya? Mmiri ahụ kolapsụrụ blọk e doro n'ili ahụ. So anyị jitụ minit ole na ole na-edochi ya, minit ole na ole a ga-ebupụ ya. ya ka e nwee ike n'ụwa ya. Unu nabatara arịrịọ a? Ee. Biko nwetụnụ ndidi minit ole na ole, biko.